Mungaliteteze bwanji banja lomwe likufa? Vidiyoyi tikuipanga potsatira zizindikiro zimene tinanena za banja lomwe likufa. Ndiye ena anatipempha kuti bwanji mupangenso vidiyo imene ikambe kuti nangano banjalo munthu angathe kuliteteza bwanji. Ndiye tifuna tikambirane zinthu 5 zimene mutati mwazipanga zimenezo ndiye kuti muteteza banja lanu silifanso, liyambanso kusangalasa ngati mutangokwatirana inuyo kumene. ndiye chimene mukuyenera mudziwe nchonena kuti sikuti banja lina lililonse lomwe likupanga struggle likuvutika mu zochitika zake mwina zinthu sizikuyenda lero mawa n'kuyenda kuti banjalo ndiye kuti basi latha ayi banja lina lililonse lomwe inuyo mukuliwonalo lomwe inuyo mukulidziwalo mukuyenera mudziwe kuti limapanga struggle mu njira zosiyanasiyana ndiye chimene chimangofunikira nthawi zina chimangofunikira ma steps abwino oti inuyo mupange pa nthawi yabwino nzotheka ndithu kulimanga banja lanu lija ndiye mupange bwanji chinthu choyambirira start with honest conversations mukuyenera mukambirane bwinobwino moona mtima komanso momvesesana m'banja mwanu ndiye tasiyani kupanga pretend lero ngati kuti china chilichonse chili- chili bwinobwino m'banja mwanumo chifukwa pali ena zinthu sizikuyenda komano afuna angoonekera ngati kuti zinthu zikuyenda and yet zinthu sizikutani sizikuyenda so stop pretending zinthu sizikuyenda sizikuyenda ndiye chichitike nchani mukuyenera mukhazikane pansi ndi kukambirana openly aliyense momasuka kuti kodi akudusa munyengo zotani olo chikuchitika nchani tayankhulitsanani wina mkazi ndi mwamuna with honesty moona mtima muja osati mokwiya ayayi komanso omva mzakeyo akuyenera amumve to understand kuti amvesese kuti mzangayo afuna anene chani musamumvere wachikondi wanuyo ncholinga choti mungomuyankha chabe ayi chifukwa anthu ambiri tili ndi vuto lonena kuti timangokonzekera chilichonse chimene akunena basi ndimuyankha chani so kamtima koti mumumvesese zimene aku- akuyankhula iyeyo ndikupanga address kamakhala kuti kachokapo otherwise chomwe chimabwera mmangoyamba kungozipanga defend ah kuninena kuti ine ndine wamwano mwana ine sine, sine wamwanotu ayi mwakuti mwakuti and yet munthu wina akukuyankhula so listen to understand not to respond chinthu chachiwiri chimene mukuyenera muchite remove pride ngati mukufuna kuti banja lanu muliteteze kuti lisafe mukuyenera muchose kamtima kozimva kamtima kozitukumula kamtima kodzikweza kaja mukachose kamene kaja tidzinthu ngati timene tomanena kuti ine ndine am always right sindimalakwitsa ine ndimakhala olondola ine ndine mwamunatu ine e ndine mkazitu m'banja muno ine kamtima kamene kajaka takachoseni mukakachotsa muzaona kuti mtima wanu uzafewa muzakhala even munthu ofuna kupepesa mukakhala kuti mzanuyo mwamulakwira and zizakuthandizirani kunena kuti even muzivomereza munthu wina ake kukukhonzani chimene inuyo mwalakwitsa popandapo kukhala ndi ka ego kena kalikonse so tasankhani mtendere lero osati winning chifukwa pali ena amangofuna azingokhala owina all the time ngakhale olakwawo ali iwo so choose peace today over winning chinthu cha number 3 chimene mukuyenera mupange kuti banja lanu lisafe you have to rebuild trust step by step mumangenso kukhulupirirana kwanu m'banja muja pang'ono ndi pang'ono so chichitike nchani mukuyenera mudziwe kunena kuti kukhulupirirana m'banja sikuti kumangotheka tsiku limodzi ayi mumapanga izi poonetsetsa kunena kuti zimene mumalonjezana ndi kuti mukusunga komanso mukuzikwanirisa kaya ndi zazing'ono kaya ndi zazikulu komanso mukuyenera mukhale osasinthasintha muzochita zanu komanso mukuyenera mumpase partner wanu time to heal tingati wavulazidwa inu mumuvulaza pa china chake give him or give her time to heal osati ena ake ah ndiye kuti simunakhululuke yeah give your partner time to heal komanso chinthu china cha nambala 4 you have to seek help early ngati mbanja muja zikuvuta eti kuti simukuyanjana pa uwiri wanu musadikirire kuti china chilichonse chiwonongekeretu ayi Ndizotheka ndithu kuti mutha kukayankhula ndi ankhoswe anu, mutha kukayankhula kaya ndi ma mentor anu or trusted elder kaya ndi atsogoleri a kumene inuyo mumapemphera, kukayankhula ndithu kuti ifeyo sizikutheka. Ndichifukwa chake even banja lanu lija limadalisidwa kumayambiliro kuja ndi wamkulu ku chipembedzo chanu komanso ndichifukwa chake pamakhala ankhoswe patsiku lodalitsa ukwati wanu uja kusonyeza kuti ngati zingapezeke kuti zalephereka, eti mukuyenera muwapange involve anthu ngati amene ajawo chifukwa nthawi zina zinthu zina zimafuna guidance yochokeranso kunja and this is just okay so mukuyenera mudziwe kunena kuti early help ija imatha nthawi zina kuteteza banja lanu chinthu cha namba 5 chomwe chili chomalizira chimene mungapange kuti banja lanu lisafe consistency over emotions mukuyenera mukhale munthu osati ongopanga act when you feel like it eti kuti mmene mwangomvera kuti mupange act ayi Mukuyenera choyambirira muonetserebe chikondicho ngakhale zitakhala zoona kuti masikuwo ndi osiyana komanso nyengozo ndi zosintha. Kaya mwakwiya, kaya simunakwiye, kaya mwasangalala, kaya simunasangalale, chikondibe chimayeneka chikhalepo osati kumakhala munthu wosinthasintha mu zochitika zake. Komanso mukuyenera mudziwe kunena kuti ma efforts a tsiku ndi tsiku amene inuyo mumapanga amapanga matter kwambiri kusiyana ndi ma promises akuluakulu kaya ma surprises akuluakulu. What matters the most ndi mmene consistency yanu imakhalira m'banjamo ndiye mukuyena mudziwe kunena kuti discipline ija imamanga banja lomwe lili la mphamvu now ka reality check mukuyenera mudziwenso kunena kuti kupanga fix banja eti kulikhonza banja sikuti ndi nthawi zonse kumakhala kophweka ayi komano zimatheka mukakhala kuti nonse pa uwiri wanu mukufuna kuti mukhonze mavuto a m'banja mwanumo timalize motani mukuyenera mudziwe kunena kuti banja lomwe lili broken eti lasweka silimapangidwa fix chifukwa cha ma feelings anu ayi komano limapangidwa fix ndi ma actions zochita zanu m'banja muja so mupange bwanji mukuyenera muyambe